nke bụ good morning good afternoon good evening afa m bụ maazị Onyekachi Chidi Igwe media director Ghana n'ụbọchị nke dị otu a bụ ụbọchị mọnde ụbọchị anyị kwesịrị ịnọ na yaadị ka anyị si nọdụ na yaadị kịta ka m ji sị ka m nwere ohere a wee gbasaa nwantịntị ozi a m nwere ịgbasa aga m ebido otu a aga m asị na DOS bụ IPOB and IPOB bụ Maazị Nnamdi Kanu and Maazị Nnamdi Kanu bụ IPOB and IPOB bụ everybody and IPOB nọ everywhere nke bụ n'okwu oyibo

We are informidable and we do not do anything that will give the enemy of the restoration of the sub. We do not subscribe to any useless threat of the Zoological Republic of Nigeria. ife a bịara abụrọ egwuregwu maka na ejirọ ife a na-agba na ntị agba n'anya ka ị na-asị na nga adụrụ ile tụrụ ya n'anya ka ị nụ ụdị ya DOS gbasara ozi wee zie anyị ozi fa gbasara wee zie anyị hmm. ọ ha wụ ndị anyị kwesịrị ịnụ okwu fa maka maazị maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu anyị nọ n'ime but we are the people and we are the voice anyị enwerọ onye na-achị anyị ma ọ bụrọ maazị Nnamdi Kanu dịka o si dị anyị rapụ ịnọ naanị anyị rapụ ịnọ at home today ma jee afịa next week Monday ihe nwere ike isiri anyị ike maka ndị army nwere ike ifeel n'ọ maka ụja fa gbọrọ anyị merụ anyị ji wee nọrọ n'ụlọ bụ anyị ji wee pụtaba afịa nke na-ezirọ ezi sit at home every Monday na-ehit the zoological republic very hard IPOB anyị dị ime until ife anyị dị ime ọmụmụ ihe anọ na 9 months anyị anyị anakwa na-eke nkwụcha because nkwụcha abụrọ ụjọ abụrọ maka IPOB to IPOB nkwụcha bụ ụjọ so anyị na-eke nkwụcha anyị kwụ akwụ n'ụkwụ anyị obi adịrọ anyị mma ya mere anyị ji na-asị na DOS n'onwe ya kwesịrị ịghọta na ozugbo ozugbo ofe akwụkwọ butere alo a sị ka e bido nọba na yaadị na IPOB a ọlụgo echịkọm emesịa ya the first day fụ ife o yieldịlụ which is what it yield anyị aga-abịa kịta anụ abịa kwụsịbe ya ọ na-eme ọ dịrọ anyị mma n'obi onye ọbụla ọ bụ na a ga-akwụbe maazị Nnamdi Kanu na dungeon na ebe edobere ya wee na-atụgharị ya uche sị ka e mee ya otu a na a ga-emeti asị m ka m jụọ ya ajụjụ mgbe maazị nọ na redio biafra na-eme brokast o nwere ndị na-akpọ ya na fon imetala i kwesịrị ime ihe etu i kwesịrị ime ya etu i kwesịrị ime ya etu a kedu ebe ndị afụ nọ kịta anụnwa kedu ebe fa nọ ugbu a maazị nọ n'ime afụlọ m fa ka fa pụta bịa nwee ike kwube okwu awa embranch agwụga anyị ife anyị na-edere elu na ihe maazị gwara dos ka a nọ na na ya dị today abụrọ omume maazị ọ bụlọkwa na omume chike edoziem bikos mgbe ozi bịakwutere chike edoziem o welọ ya bikos we don't just swallow things hook line and sinker without investigation but o nwelọ choice bikos na the pressure si from the head itself ọ bụzi onye na-amount pressure ka ife enye ya ili ka ife akọrọ ige mgbe maazị nọ na redio biafra ka ndị ụmụ efulefu ndị akpọrọ onwe ha gọvanọs na-achị abịa steeti na-achị e, e, e, biafran land ya na ndị ọhaneze ndị osi na ndị atụrụ bido na-eme kampen na a ga-enye restructuring kịta ọ nọ n'ime ị na-anụ maka restructuring nwanne onye ọbụla gbaa be m anyị abịalọ egwuregwu ihe niile unu na-awụ ọkụ na-abụ ka unu bịa zọba ọchịchị ka unu bịa mebe kampen achọba onye ga-achị ka unu bịa zuba oli bịa ma agwa unu ihe mere m ji echetala unu ife niile a bụ maazị nọ na redio biafra agwa unu sị ụdị ife ya eme ya ha na ebe ndị nwunye unu nọ ebe ụmụ unu na-agụ skuul ebe ndị enyi unu nwaanyị ka ọ dịrị unu ka o were ife mara na ife niile anaghị eme na everybody maka ọdịmma nke unu ma ọdịmma nke onye ọbụla unu wepụ aka enwe n'ofe bifo ọ ghọọ aka mmadụ ntị ị na-ata aka enwe gbado anya ka ịta n'aka ya anyị abịalọ egwuregwu na ị na-eri three square meal dị very comfortable we are not comfortable with the zoological republic ọkwa unu na-afụ ife na-eme na afghanistan maazị kwuru ya ekwu and the zoological republic na ọ ga-adị worse than that very soon unu akpasuna anyị iwe anyị ma ebe unu bi Anyị- anyị ma njem niile unu na-eje and unu mee ka anyị chọrọ unu na-abịa unu mee ka anyị chọrọ unu cheta unu bụ ndị gọvanọs ndị efulefu anyị gbasịala unu sinima wute atọ ọkụ nọ na zoo unu ga-ekweta na ọ na-eme ife mụnwa bụ maazị onyekachi na-ekwu today bụ sit at home every monday must occur cause ụmụ nchọnchọ ego fa na-enweta ebe na-eme vayo dị ka south east na ọha ma ya fa agazi na-enweta ya na onwe any source of campaign a na-aga ime na Biafran land na-ebido na Anambra anyị ejilọ ụjọ biri we don't compromise we don't take bribe we are whiter than white we are whiter than snow we are hardcore and we shall stand forever until Biafra comes nwanne unu mara ife a nọ mara na ife a nọ maka na obi adịlọ ndị mmadụ mma agbagbugo mmadụ anọ na aba ka m na-eme brokast anụnwa agwa gị na agbagbugo mmadụ anọ na aba maka sit at home unu kaba alụ pati enwe n'ofe anyị ga-anọgide sit at home every Monday until arapụla anyị onye ndu maka na nke anyị kwuru na-eme we are the government we are the people na onye ndu our president his excellency maazị Nnamdi Kanu unu kwesịrị ịkwa anyị aka because unu kwa anyị aka unu enwe ike ezi anyị ebe anyị ga-ada na ama ife anyị na-achọrọ dị ife a anyị na-achọrọ unu ya enwere ike unu be comfortable unu azụsịa ụlọ na Dubai we are not and ụmụ ụmụ anyị na ụmụ anyị adịlọ so onye chetara onye chetara na anyị emeela before because anyị dị more ward than ife na-adị ime kịta anụwa maka na 1967 abụrọ 2021 ka ọ dịla unu n'ọnụ ka anyị na-eme ma apụta na social media but mgbe oge ga-eru maka na ị na-eme akwa aka ege ntị agbata ọcha afọ ụzọ anyị ga-agbara unu film achọghị m ka ị like ya ya like ya achọrọ m ka unu gbasaba ozi a zisaba ya gbasaba ya ka o ruo ntị ọbụla ga-anụ ya aka because we are whiter than white and we are whiter than snow IPOB is one family and we are unshakable udo dịrị maazị Nnamdị Kanụ dịrị onye ọbụla ga-agbasa ozi a dịrị nwa afọ Igbo niile kwetara na a kwesịrị ịnọ na yard every Monday because na DOS ọ Chukwu okike abịama nye fa idea afụ ma ọ bụrọ okike abịama ọ ga-esi fa n'ọnụ dapụta anyị a na-eme DOS disobey but DOS n'onwe ha ya na onye ndu ha bụ maazị Chika Edoziem didn't swallow what he was given to ya na onwe ya question but he has no choice but right now we are giving him the choice because we are the people until they release our leader unharmed then we can talk about this but for now every monday we sit at home hmm. mara anyị mma makwara unu mma n'aha chukwu okike abịama maka na ife anyị na-ekpe bụ ndụ mmiri ndụ azụ egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebena nku kwaa ya ee ọ maka ọdịmma maka anyị na-eme nwata chọba oke nke ya a kpọọ ya ajọ nwa onye ọbụla gbada anya mara ife anyị mara anyị